ndị Igbo nwe m ekenekwe m unu ndị nkụzi ọdịnala na omenala Igbo nnọọ nụ rinne ee afa m ka bụkwa Dr. Ramas Okoye Asuzu FCON eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu ee isi mmiri na Nri the custodian of Igbo culture anyị na ndị otu anyị awụwo kpọmkwem n'obu ụzụ akpụ ndụ na Nri aha m Chief Emenike Ikegbuna ụzụ akpụ ndụ onye Uruofolo na Nri ka o wee kọwara anyị ife miri emi n'Igbo maka na a sị na e nwee ndị na-ekwuzi na Nri abụrọ obodo na Nri abụrọ obodo na ọ fa bụzi Nri ka ọ kọwara anyị ife bụ ma Nri ọ bụ obodo ọ dụ mma ka a na-ede akwụkwọ mana ede ndị na-agụ unu na-agụ nke e dere ọhụụ unu a na-agụkwu nke ochie ndị ochie dere nke ndị ọcha dere ndị be anyị gwachapụ ihe ha dere unu gụọ ha naabọ unu amara nke bụ nke Nri a na-asị Nri ị na-asị Agụkwu ị sị Agụkwu Nri sị Akamkpisi sị Akamkpisi Nri ọ wụ na o nwere ihe bụ Nri ya na-anụ Nri ọ maka na o nwere ihe bụ Nri ka e ji were asị Nri a nọkatazi a na-azọ azọ ndị a sị ba bụ obodo n'one obodo n'one na ala Igbo ma ọ bụ ebe ọ ka e buru a na-azọ azọ ndị a sị na ọ ba na-aza ya ndị a sị na ọ ba na-aza ya obodo n'ole ka a na-azọ azọ ndị ọ na-azabeghị ahụba ya obodo nke na ha na-azọ azọ o nwere ihe kpatara e ji azọ ya azọ ka ha na-anọkata azọ ọyịbere mma ọkụkọ a na-azọ azọ ka e buru Nri na ndị he obodo obodo ha maka na a sị na obodo m ya awụzi ya azawazia nya obodo ị rafụ bụrụ za aha ọzọ ị hụ na o nwee ka ọ dị o nwee ihe dị na ya ya ihe niile a na-agha ekwu n'enu azị ọ bụ enu azị ndị mmadụ na-ekwuzi ihe ma anara eche echiche ma anara eche na o nwekwere ndị anyị abụrụ anyị anyị na ha nọ ma ihe ahụ anyị na-ekwu na o nwekwere ndị na- e- na-eti anyị ihe ahụ anyị na-ekwu na mmụọ anyị ji were ekwe ha na-ekwu ka ha na-eche echiche o nwere obodo o nwere o ji were eji asị na nri ijikwu onye ahụ na-asị na o nwere ebe nwere isi anya jee nri ọ ya agba ezi wee jee o nwee onye sị na ya ji jee nri ọ ya asị ana na-eze eche eje ọ bụrụ na e nwere eh, ebe nwere ọ ya na ọ na-ekwu ọ na-asị akịdị iwu mana nke kacha mkpa bụ na a na-azọzi aha aha azọ ndị ya azịa ndị ọnala ịhụrụ na ọwụ ebe dị na ya. mgbe nọ na 1400 or 1300 ngwa arọ diọkpara obugotinyelu n'ala igbo diọkpara o bugolu nna ụzọ mụta diọkpara nwata o bugolu nna ụzọ mụta diọkpara so ife ka ndị igbo chọọ ka fa nụ from you ị mara ọ na-abụ onye bụ nnekwu mmadụ onwe nwanne nwanne dị nne a na-asị na ahụ Izrel na ọwụ ebe Izrel ba mgbe ndị Izrel gbasachicha a na-achụgharị ha na o nwekwee ndị sị na ha si Izrel mana a nọkọtazịa maka na o nwego ebe ha zọtara ana wee nọdụzie kwụrụ obodo nwere ihe bụ ọgaranya ma ihe niile ndị ọwụna sị na ha si Izrel bịa dịka ịma atụ o nwere akwụkwọ a na-ekwu baịbụl akwụkwọ nsọ ndị ụka na-agụ edere ha bịa ndị ụfọdụ a na-agụta ụmụ ihe a na-agụta na akwụkwọ ahụ o yie ihe anyị na-eme na be anyị ha wee jiziri ya wee sị na ọwụ na anyị si Izrel wee bịa mana ha amazị na ọwụ ihe ndị a gwara ndị Izrel ahụ ndị ha achọrọ ka ha chezọọ ka ha deturu edetu na akwụkwọ ka ha ji echezọ ya onye na-ede ihe ị na-agwa ọ na-akọpị ya na onye nọ na-agwa ya agwa kedu onye nwe ihe ahụ a na-ekwu ahụ na ọwụ omenala anyị ahụ a kuziiri ndị ahụ ndị Izrel mụtara be anyị ndị dị ha mkpa ha achọrọ ka ha chezọ ka ha deturu n'akwụkwọ na-agụ ya ndị ọzọ dụkwarị ndị ọ ya-abụ ha chezọọ echezọ mana o nwee ndị kacha ha mkpa ha dere ndị na baịbụl ọwụ ndị ahụ ka ọ na-abụ ndị be anyị jee gụta hụ na anyị na-eme ya ha sị ya na anyị si Izrel mana ị bịa ka echi weta moto ma eroplen dọwa sị ha baa ka ebe nagara Izrel o nwee onye ya-aba na ya anyị rapụcha nke ahụ ị bịa na ndị Enugu ukwu ị na-ekwu na ndị Aguleri na-ekwu ndị na-ekwuru na-ekwu ma ị ba n'ime obodo bụ ebe nketa dị na hụ ndị okenye jụọ ha ihe ị na-ekwu ma ha akọọrọ gị ife isiokwu o nwere ndị bụ ndị bụ politicians ele ndị oyibo si were ekwu ma na-ekwu ife ka o si ya abara maka ha si ya enweta ihe ha chọrọ kwa ma na ihe a na-ekwu abụrọ eziokwu mana ọ ka nweta ihe ha chọrọ dịka ọ bụrụ ihe dịka na ụmụeri a o nwere ndị ụmụeri sịrị n'ọba na Agụleri ndị nọ na Agụleri nke nna ya n'ọba sị na ha nwee synagogue bere m wee jụọ onye nke a synagogue ahụ kedu ihe unu na-eku n'ọnụ be unu n'ọnụ ụmụeri na synagogue abụrọ n'ọnụ be o negharịazịa mana ọ ka ọ sị synagogue ka ndị mmadụ wee sị ya n'eziokwu na synagogue dị na dị n'Izrel ya bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ejina ele ndị mmadụ si were ekwu ya na ha nwa machara ihe ha na-ekwu i rukwuo bere chọkwuo ndị okenye agwa gị ndị na-eme ife nchọpụta dịka ụmụ akwụkwọ na-eme ife nchọpụta pụta ọhụrụ ndị ahụ ndị politicians ka ha ejije ajụ ife maka na ị bịa ụfọdụ n'ime ihe ha na-aza ọ ndị na-achị obodo ka ha bụ igwe ka ha bụ mana a bịazịa ihe ya na-agbagwojuzi ya anya a bịa ọ ha sị ya traditional ruler traditional ruler ya bụ onye na-achị n'ụzọ omenala ya traditional ruler ụfọdụ ị bịakwa nee anya ọ wụ na onye ahụ na-achị n'ụlọ ụka ihe na-asị kerizi ka onye esizi onye ụka si gaganatakwasịkwa na omenala kwa ka ya na-achị na ya eme ihe politics ahụ na-eme mezie anyị anyị amaazị ụrụ oge ụwa ma anyị amara aka nri anyị na aka ekpe anyị anyị ara ama mgbe anyị ji wee lee onwe anyị anyị ara ama mgbe anyị ji wee kwụwa ọnụ nchịkọta amamihe na ala igbo ọ n'obodo ka o bido e ji asị na ọ ha bụ isi na o nwere ihe a na-eme ha ji wee bụrụ isi ị sị na Nri bụ isi o ya enwe ihe ihe eme ji wee ya iji wee bụrụ isi ị bịa ihe dịka ihe ndị oyibo na-eku calendar akwụkwọ a na-ewepụta akwụkwọ ọgụgụ ya nwa ka a na-enere anya bere esi eme emume bere esi eme ife ife dị iche iche bido n'arọ ruo n'arọ obodo nwere enu ihe anyị eji aka gị maa na obodo ahụ obodo ahụ i si na fa chịrị ọchịchị mgbe gboo maka na ị bịa ma erugoro ị na-anụ English kalenda ma ọ bụ American kalenda mana ya na-anụ Jewish kalenda na-anụ Roman kalenda na ndị ahụ mere kalenda ahụ mgbe ahụ eleghachịwara achị mgbe i chetara na Nri nwere kalenda Igbo kalenda e ji eke oye awọ nkwọ wee mebe ị hụ na ha bidoro ọchịchị ahụ gboo wee mee ihe lọchịwụlachi ma ihe gbasara omenala ma ihe gbasara ma oriri ha na-eri ihe gbasara ma ọrụ ugbo ma ihe niile na ha bidoro ya n'oge ọ wụ mmadụ nọrọ wee mewe kalenda ahụ e wee na-eso ya. wee mechaa wee maa na na ọnwa ndị Igbo n'ọnwa iri na ịtọ na nke ndị oyibo dị iri na ịbụọ ha gbakọcha ọnwa ahụ ị hụ na a gwa gị na ọnwa dị 364 days na ọ wụrọ 365 ọ wụ na na ọ dụ ka na ọ wụrọ eziokwu i ruo na Baịbụl ị hụ ebe ndị ndị Izrel na ndị be na-anụ ọgụ ma wee yọọ Chukwu ka o mee ka anyanwụ kwụrụ ohu mbọsị ka o ji agazina aga ka ọnwa kwụrụkwa ohu mbọsị ka o ji agazina aga Chukwu wee kweta ihe wee wechi which means na o wechi ya gwa ohu mbọsị o ji were aka ya mebie ohu mbọsị ya na nke wụzi na 364 na ọ wụrọ 365 ị bịa weta kalenda ha ahụ ị hụ na jenụwarị 1 wụrụ eke ị hụ na disemba ọ wụ na i tinye ọ wụrụ 365 ya ahụ na e gụgwo eke nnukwu karịa ihe e gụ ndị ọzọ ya anyị bịa na-agụ nke anyị anyị bịa na nke ikpeazụ na 31st anyị anaghị agụ that eke anyị wefụ ya maka 365 jiri eke ahụ bido ngụ arọ nke na-abịa abịa kalenda ndị Igbo mere ị hụ na ọnwa ọwụna bido n'ọnwa mbụ ọnwa arụ nwere ihe a na-eme na ya o nwere emume a na-eme na ya o nwere mmụọ a na-echeta na ya o nwere ihe so ọnwa ahụ ma machara ya na nri n'ọnwa mbụ ahụ asị gị n'ọnwa ahụ emebe arụ ndị dibịa eme arụ ọbụla gaba mere ndị ọzọ maazị a mmadụ abanye kwuo maka arụ ọbụla gba elu ochi wee bido nke igbo ebido nweta mgbe ahụ ka a rụbara n'ọrụ echeta na ndị ndị ụmụ nwanyị na-anọ n'ọba ya achị echi n'ọba ka ji wee ya alụ nke echi ụmụ nwanyị akụziwe ebe na onye ndị ọkwa nwanyị o nwe ihe ọ eme ndị ya gwa aka anyị maka na ụmụ nwanyị mana na-asụ ebe ya onye ọna na-emezi ọsọsọ ga keta ihe abata n'ụlọ ba ewu ụmụ nwaanyị ohu nne mụ nwoke na nwaanyị ha na-edina n'ohu ute mgbe gboo ọdụrụ nọ amada eme ya laa nwoke ya nọrọ nke nwaanyị anọrọ nke a na-ebido n'ụmụazị wee wee zụrụ ha gbagote na ebe a na- na-akwali ebe ya na akwari a na-asị na a na-ere uhie akwari ọ akwari akwari ọmụmụ na ụmụ nwanyị ka a na-akụziri anyị ka e si ewu obodo ndị ụmụ nwoke nwere mgbe ha na-eme nke ya n'ọnwa naabọ a bịa n'ọnwa naatọ n'ọnwa mkpeta a na-eji eme emume ọkọchị o nwere ife nke nso ya na-eme a bịa na nke naanọ ọnwa udo nke e ji ebu amanwụ paazị a na-ebuzi ama mgbasa ọnwụ ibu anazị eso na-ere ejikwere elu ochiwe dị na kalenda nọ. nke ise dịbara ọnwa agwụ agwụ ịma na a sị gịnị bụ mmụọ a sị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ enwerọ arụ anaghị anụ onu ya anaghị ahụ anya ma nụ onu ya ma ọ metụ ya aka n'ihe ndị a dịcha chukwu kecha ife dị ka agwụ wụ ohu n'ime ha e wee jụọ sị kedụ ụdị mmụọ one dị a sị na ọ bụ ụzọ mmụọ na ndị bụ ezigbo ya na ndị na-adị njọ kedụ ndị bụ ezigbo ya wee sị na ọ ndị na okwuru dị ene na-eferiri chukwu ife dị ka ma agwụ ma ahụ ma ogwugwu ma ndị ọzọ ọ wụ mmụọ ka ha wụ chukwu mechie ọpụrụ ndị a sị ya kedụzi ndị bụ ndị ajọ mmụọ wee wee sịrị na ọ ndị nụbụ ji ngara mee isi ike n'iru nke chukwu na ọ ha bụ ekwensu ndị be anyị machara ha maka na ọ ha gwachara ndị ọcha ihe a- ife aba dị na ife ahụ a na-eku katikizim a na-agụ mgbe ahụ n'ọnwa agwụ ahụ ọ gacha ọnwa alọm chi abata ụmụ nwanyị maka o nwere onye a na-arapụ mmadụ niile na-aga ịla ahụ ndị ụmụ nwanyị eso na-aga ọ gacha mgbe ahụ arụcha ụgwọ ọrụ abaa n'ụ- na ụzọ arụsị na eji garuga arụsị ihe eh, mana emechezi ba sị na o nwezi nke bụ ibe niile ụfọdụ ụfọdụ kpọrọ ndị dị ebe nna ha suo na ọkụ suchie anya bịa ka ọ na-aga tupu i wee batazi n'ọnwa asatọ ebe a na-echetezi ndị ichie ahụ ị na ị na eh, ndị ọcha asị ba na ọ ancestors ndị ichie ahụ ị na-ekwu ebe ahụ ọnụ akọ na a na-eri mgbe oriri n'ibe niile a na-aza arụ ọrụ
ọzọkwa ka ọ kụwara anyị omenala eji mara Nri dịka nchi ọzọ dịka mgbu ichi ma ọ bụ e, mmụọ a na-eme na dịka ọnwa asatọ na ife a na-eme mgbe eji echi ọzọ ọzọ ahụ a na-echi ma o nwere ọnwa e wepụtara eji were echi ọ nya kpata na ha ị na-echi ọzọ asị mmiri nwa ndị ọzọ adaghara a na-adaghara ebe ị fụta chi ọzọ n'udu mmiri o nwere ọnwa eji echi mgbe a mmiri anaghịzi ezo i wee bata na nwa wee bata n'ọnwa okike ihe hụrụ ibe anyị chụrụ n'aka onye mere okike e- enwere ikike isi ibe anyị ji n'aka okike ọ wụ ndị oyibo asị na symbol symbol okike dị ibe maka ị hụ n'ọdụ ha dị onye chọrọ ihe ya ya na-echetara ya maka okike creation chọọ ihe ihe siri ike karịa onye ka eji wee ka jiri eze enyi wee mee symbol okike ọdụ okike ọnwa nke iri tupu ọnwa nke iri eh, nke iri na ofu na nke iri na ịbọ ị bịazịa ọnwa ị ma na ndị oyibo mere kalenda Pope Gregory mere kalenda ka ha akpọ Gregorian kalenda o wee jiri Ju- Julian kalenda wee fọmụ nke na emechi enye ma na-enwe nsogbu nye ọ nọkata ọ wụ na ị marazigo ya o si bịa ma na-enye nsogbu mechie wepụta ofu mbọsị wee na-estabilize amakata a sị leap year ị maghị akwụkwọ ya ama nke wụ leap year ya ama mgbe ya agbapụ okara mgbe ya ewepụ mgbe ya ewepụ ewepụ mana nke Igbo nri ruo na kalenda ahụ anaghị ewu emechere ọ dụ ọnwa iri na ịtọ ọnwa iri na ịtọ ahụ enwere emume ma ọ bụ mmụọ ma ibe na nwe ya ọ nọrọ ọ dụ ka ihe ndị oyibo na-asị ndị eji stabilize the calendar ma ọ bụ nwee ihe ndị ya eme imere iru ebe ahụ ime ya ije mee ya mgbe ahụ ọ bụrụ ndị ụka asị na ọmụ- ndị omume bụ ofis ya na-emedata so ị hụ na ọtụtụ ihe ndị a bụ n'aka anyị ka ndị ọcha si wee mụta ọtụtụ ihe ha na-eme dịka ele prọfesọ mgbe si wee de n'akwụkwọ ya how the Igbos eh, civilized the white people mana ya na-anụ ma na-asị ha na nwoke nwa n'okwu a mana o ji o ji facts and figures were dee so n'ọ ya bụ dịka ibe ibe ịjụ ọzọkwa enwere ihe anyị fụ ka anyị bịara na be ndị ichie ndị ichie ọ bụ ihe ọjọọ obodo ndị nwere omenala nwee ọdịnala nke igbo ya apụ iche daalụnụ ndị na-echeta ka ha na-akụzi omenala igbo ọdịnala igbo ana m ekelebe na-ekelebe rinne maka na ụfọdụ n'ime anyị ike agwụgwo ụfọdụ n'ime anyị ejegwo ezi ọkara gabe na mmadụ ga-ede eh, na onye ọgụ arọ n'anọ tụkwasị ya onye ahụ agbanyegwo na ụlọ ọzọ ya ka ka anyị mara na onye dị 80 something years awụghị ụmụazị so ekene m unu na-ekene unu aha m Chief Emenike Ikegbune Ụzụakpụndụ aha m ike nka ka ndị ezuzi ka ndị oyibo na-ekwu retirement retired civil servant A retire m a University Librarian na University of Nigeria Nsukka. A retire m eh, 2005. Eh, na ọ gbakwụsịta ndị a mụrụ mgbe m retire amagwo ihe ba bido agwụ. ndị igbo ekene m unu anyị ka bụkwa ndị si na nkụzi ọdịnala na omenala Igbo wee bịa anyị nọ n'obu Ụzụakpụndụ n'ụbọsị taa ee ife anyị ji maka ya n'ụbọsị taa wee bịa bụ ife gbasalụ nchi ọzọ na mbụ na mbụ a fụ onye ọzọ o yi ife mkpu nnukwu ugwu a na-akwanyere akwanye na mmadụ asị na onye a chiri ọzọ ma ọ na o gburu nwa niile hei a na-asị na nwoke a ya ọkwa nna eziokwu o lu ka agha bechaziri ọ dị ka ọzọ ndị gboo a na-enye nnukwu nsọpụrụ emeketa anụbazie ọzọ ụka si n'ọzọ ụka ọzọ agha abata ọzọ ndị nwere ego onye kpata ego ebe o siri o siri jee chie ọzọ kpunye okpu red ebido ebidozie ka ebido kpọwa aha ọzọ enwere nnukwu ugwu a na-enye nnukwu nsọpụrụ ọzọ ka nya bụ ugwu ọ na-anacha tupu na ndị ọzọ kwu na-asịkwuzi asị nke kịta so ibe niile ya na ọ nya ka anyị bata na be nnukwu nna na obu Ụzọakpụ chifu Ụzọakpụndụ ee ka ọ kọwara ndị Igbo etu ọzọ si wee malite etu Nri be nọrọ Nri bido na-echi Igbo ọzọ ihe niile bidoro na ọ nya ka eji asị na Nri bụ isi Igbo si rapụ onye ebe esi bịa ma ọ na ebe anyị si rapụ na ọ Nri ihe niile bidoro ma ọzọ ma thirteen lunar kalenda ị na-anụkwa etu o si wee kọwa ya ọ Nri bidoro ya enwere obodo ọ na-arụ ya na ndị na-azụ aka ọ bụrụ na ị chọrọ ya ịlakara afọ obodo gị na ịchọzi nza na ime ka obodo niile ụwa niile marụ anyị anabata gị aha m bụkwa prọfet Dr. Ramas Okoye Asuzu Eze Ọba Akajiọfọ ndị Igbo gburugburu esi m na Nri Nri Nri bụ Nri wee pụta nọ na Anambra steeti
a na-ekwu maka ọzọ yes ekwugo m maka ọnwa iri na ịtọ Igbo kalenda na ọ nya ka Nri ji were na-eso wee na-eme ihe niile a na-eme n'usoro eruo mgbe eji eme nke emee nya eruo mgbe eji eme nke emee nya ele a ka o si wee dịgide ihe dịka ekwugo m na ihe dịka n'ọnwa nke ịnọ ọnwa udo ka eji ebu ama amanwụrụ ahụ a na o nwekwara emume ndị ọzọ ị ya-emechadebe ị ya-egbu ichi ị ya-eme ndị nwe mmadụ ị ị ya-asụ ndị mmọnwụ i medebe ndị a mechie i wee malitezie wee vuo amanwụ amanwụrụ ya ebughị emume ọ ya arụ ime ka i wee na-echeta na ihe nụ dị njọ ị mara na ihe nụ dị njọ mee ya ị nwụrụ amanwụrụ n'oge udo ka eji were eme ebe a na-anọ were ndị oyibo na-asị na initiation n'ọhịa udo ị na-aga gị na mmadụ ihe na-aga ọ gasị ike isi abịa ya gasiwe n'ike ị na-aga n'udo maka na ị na-aga n'ọhịa udo ahụ ị yara emetụ mmadụ ahụ ị yara eriwe mmadụ ọkpa ị yara ene anya n'azụ oyi na-ene anya ya disiplin mgbe ahụ ọnwụ na-emechi ya ndị na-eburu amanwụ ibu amanwụrụ ahụ gosi na ị magwo na ihe dị njọ n'ime anya na ihe anwụ ị na-eneghị anya azụ onye ya eso wechi obodo emechaa e wee rụọ ọrụ a na-atụzi anya na a rụcha ọrụ na-arụ arụ ị ya-aba na nke na nkewa ọzọ maka na ịwụgoro i bugo amanwụrụ ruo isikwu a na-ekuzi gị isikwu a kụzie ekwe n'obodo aje isikwu na nze tufu i wee bịa n'ọzọ ọzọ ahụ ọnwụ na a na-achọzi ndị ya na-edozi obodo ndị ya-eme ka obodo dị mma ị ma ndị mmadụ na-abịazi atọ ha na-ama njakịrị asị na obodo adịrọ mma bụ uru ndị ọzọ ọ bụrọ eziokwu ihe a na-achọ igosi bụ na ọ bụ ha na-edozi obodo ọ bụrụ ụbọchị adịrọ mma na ọ bụ ha nwa ka ọ dịrị ya mere ya na ọzọ ahụ ọnwụ na ị bido kpọọ oku ọzọ ya wejere ndị chiri echi ndị nze a sị gị jee be onye isi nze ka i jekwu ya i were mmanya na ọjị jekwu ya na na-ekwe na ife dị n'uche o wee kpọọ ndị ọzọ ọ gwa ha na onye dị etu chọrọ sị na ya chọrọ ịbata n'otu be ihe a na-eme bụ a gwacha ha ka ụmụ- onye ọbụla ka ọ gbasara ka a jụọ ese maka onye na-egosi na ya a na-ajụ kedu ihe ọ na-arụ kedu ebe ọ nọ ee o weta ibe anyị anakwa ya ibe gị oyi ha na-ajụcha mana ha azụ eju ọma makwa mma na a chọsikwa ihe ndị akpa mgbe ahụ bụkwanụ na ị ya-anụ nwaanyị mụta nwa nwoke tupu e wee kwe na arịghị iwe ka i wee chi ọzọ mana ha azụ anọkọta sị mba na na nwa nwa ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị asị ịmụrụ nwa ogodo nwaanyị asị ọdụ nke a anọkọtakwuzi asịkwuzi ịnụrụ a na nwaanyị na mmụta nwa bụ n'aka Chukwu ọrụ ibe niile ahụ ihe gachara aga na mgbe gboo ọ bụrụ onye ọbụla sị na ya akpata ego ya ya echi ọzọ ka a na-ekwe ka o chi ọzọ ndị nze ya ndị echiburu ọzọ a na-akpọ ndị nze ya enene ka ha maa ma ha ya na-akpọ ya ibe rie maa ma ọ bụ irie o nwere ibe a na-akpọ nrịrị ọnụ ọ na-egbu mmadụ ọ na-egbukwa ba ọ na anyị asị ozu anaghị ekwu ihe gburu ya na ọ wụrọ mmadụ niile ya eweta ibe ma erie na ọ ya enwe anyị ama ihe ị na-eme iji were weta ego ahụ ihe enyere na ọ bụrụ na ị kpatara na ị butere ego ị pụta sị ikuo ka ndị nze ndị nze anaghị eri ọrụ mgbe ahụ mana ha

ichikwu onye ị mara na ọzọ na onye na-asị na ya chiri nke ndị ụka bụ onwe ya ka ọ na-aghọ aghọ maka na o nwere ihe ya emechi ibe ahụ o ji wụrụ ọzọ ibe ahụ na-egbu mmadụ na ya ụfọdụ ya akpuchi anya ma mechie enye ma ha mechie enye mee arụ ka mere ọ sị na ya chi nke Chineke kedu onye a na-aghọ ị bụrụ onye nze abịa gwa gị ibe agwacha gị ibe ị ya eche eche ka onye nze tupu i kwuo ibe ị ya ekwu ma ọ bụ nwa gị o, ma ọ bụ nwanne gị o, ma ọ bụ ọyị gị o, o ji arụ echi aganatakwa ka abịa jụọ mmadụ ya akwụ n'eziokwu ee mgbe gboo a na-eme ihe a na-akpọ nsa ile jeje n'ọnụ ebe ọ na-eme ihe a na-akpọ nsa ile kenye ya azị asị asị kwa onwezi onye na-eje n'ọnụ ebe a onwekwuzi onye na-eje anọkọtara mgbe ahụ maka na ije n'ọnụ ebe ndị nze ndị ọzọ ya ezere gị ezere wee ka ihe na-arụ agbazi i wee soro jee n'ọnụ ebe anọkọta asị eh, na ndị ndị- ndị bụ Ọnịsha asị na ha na-azụkwa n'ahịa na onye na-azụ ahịa nwee ike sị asị na ya goro ibe eh, n'ikwu isi asị isigbu asị anaghị eme ya nke kụzara nke ndị ụka sị na enwe nnekwu njọ nwe obere njọ ma isi asị asịrị asị ee na anyị amakwa n'ibe anyị eme ime ka a mafụrụ ba gaa rapụ ụwa isi ihe eme akpa anya eme ka ji ekpe amụ ba relax ya n'iwu ahụ ndị mmadụ wee jizie ya o nwezi onye na na-eti uchu na nje na ọnụ ebo ọzọ ife dị ka ndị ndị omenala chiri ọzọ na-agbazi mbọ ma na ọwa ọrụ ba nje ruo ọnụ ebo ma arụgbazi ọwa ọrụ ba nje na aja ana eje nye enye ibe aja ana nyechafịa ma eh, ụchụ ma ibe niile ha mana ha na-asị anaghịzi eme so ọzọ ịbịazia ndị na-echi ọzọ owu mbọsị chụọ emekazi ebe onye bụ mkpụrụ ụbọchị na mana mgbe gboo ị ya-echi ọzọ a ya-ebido n'ọnwa n'atọ ibe dịka ọnwa n'atọ ụmụ nwaanyị e wee bịa tebe aja bere aja aja ngwurube techa enye agwa bịa ese bịa ibe dị iche iche iche onye na-aga ama na onye dịla nọ na-akwado nchi ọzọ eruo bụ ihe chi ọzọ ihe anarịwo ụra jee ebe ndị ikwu na ibe garubeji ebe echi i wee bụ maka ndị nze emechie maka ndị nze i wee wazia maka ndị ọkwụ a na-eku ya pụta ahụrụ ya na nchi ọzọ ahụ ị ya-emeli ya n'o pekazi ọ wụrụ kwa izu mana ha azụ ohu mbọsị ka ya ma si n'ichiri ọzọ onye nwa ọpụta na-aza azụ ya ọ wụrụ ibe gachara wụrụ ibe gachara aga maka na anazị emeruchi ele chiwere emerụ ndị nze anazị ezecha ibe ba ihe ndị eze ndị mmadụ anazị akwelu ele chiwere akwelu mana ihe wuo nyanze maka mgbe ahụ enwere ma magistrate court ma high court ma ebe ọba ka ọ ya wee weje ba kwuo ya mana ba ekwuo mana ba eziokwu adakara azụ ya abịazịa anaghịzi ewegarazi ma ikpe ma ebe ndị ọzọ na ọwụ ndị na-achị obodo ka ọ gbanwere ndị ndị oji ahụ And so so na ọ ya kweta
ife dị n'ọzọ e nwere ife m chọ ka ịzụka anyị etu esi eme ife ka ịkọwara ya ma ụfọdụ na-eche na ọ bụ society ma ebe na maka a na-echi ọzọ e nwere ife a na-eji n'aka etie oo nke a na-akpọ ee alọ emechaa nke ahụ nwekwe nke ọzọ mbọsị ahụ a na-echi ọzọ a na-enye n'aka ọ dị ka ha abụọ afụchaghị ha na be gị a na-akpọ ngwu agịrịga biko ka ịkụdigoro gosi ya ka ị demonstrate ya nwa obere ka anyị ma ma enwere ihe ọjọọ biko ma ụfọdụ ndị na-achụ ife omenala ma nchi ọzọ asị ihe nnukwu ọgọ mmụọ ma ihe society
ndị oyibo ya ya asụ ya n'ọnụ oyibo asị na ọwụ authority ka ọ na-egosi onye na-eji anụ ebe o bido ọwụ Nri eze Nri na-anọ na ị na-anya ịhụ na ọ dụ okirikiri ọ nọdụ na ya nwere ndị o chere iru mana ọwụ na o nwere ka esi dịka dịka nke anyị nọkwa onye nọ na nke chere onye nọ ebe nri onye nọ ebe a nọ n'azụ mana ịnọdụ na nke ndị nọ okirikiri

ife eji eku ya alọ nga na osisi osisi ahụ eji wee mie bụ nga agụ ka a na-eku ya. osisi bụ nga agụ very hard tribe ọzọ na eh, na ndị ọzọ na-eji nga agụ ndị Fulani osisi ba ji achụ efi ọ narọ agbaji agbaji ihe ndị Igbo anyị ji wee jiri nga agụ wee na-eme alọ alọ na-enwe igwe n'isi na ihe ha ji jiri ya wụ na osisi anaghị emebi emebi n'oge ya na ọwụ na iyi uzu na ọhụrụ ka ndị na-ahụ ndị oyibo asị na ka a mara agbụrụ onye esi na anyị echeki DNA ịbịa dịsa alọ nga ihe ahụ nke dụgoro ọgụ arọ iri ọgụ arọ eh, nnụ arọ i wetie onye na-asị na ya si na agbụrụ ebedele ndị oyibo ejeje nene DNA si na ya nye nwetie mana ọ bụrụ plank ka eji wee nye 20 years 50 years ọbịa ya onye ji emebiche onye alọ nga inheritance ka ọ na- ka ọ na-emphasize omenala Igbo ị bịa nezi anya ilezi anya nke a, nke alọ nga anụnwa m gosi bụ anụ alọ nga wụ nke ya dị ebe ọwụ na nwa m ya echi ọzọ nyakọ ya echi nwa ya ya echi nyakọ ya echi o ji wee ya etresi lineage ahụ Aha. mana nke onye ya echi ọzọ onye ọ na-eya echi ọzọ ya enwe nke ya ngwu agịrịga ka a na-ekwu ọ wụ staff of office ka ọ wụ i lere anya ịhụ ịhụ oche mgbo ọtọnsi ịhụ alọ nga inheritance ahụ iwe bụ staff of office onye chiri eh, ọzọ ya enwe
ị na-ekwu na ife a dịka onye echigo mmadụ echichi na eh, ife abụọ ngwu agịrịga dịka staff onye echiri echichi e, ọ bụrụ na echiri ọzọ etu esi echi echichi dịka ndị yoruba chicha ma igwe ma etu esi echi echichi mana ife na-adịzi m gharị bụ na ilu n'obodo yoruba enwere bishọp ma ọ reverend fada nọ n'obodo yoruba ya abata n'ụlọ ụka asị ndị eze kpupu okpu na ya bụ bishọp sọsọ ya ekpu okpu mana achọrọ m ka ịkọwa ka ndị reverend fada ma na etu esi echi reverend fada na etu esi echi bishọp ka eji wee chi onye nze maka ndị enwere ebe eji abata sị na na onye nze a ya ekpupụriri okpu na ọ na-ekpu okpu na-akpọ isi ala ya enye but iru n'Israel tupu ikpe ekpele tupu ikpe ekpele n'Israel fa ị ya ekpunye okpu n'isi wee kpọkuo Chukwu m adị ekpufu okpu maka na chiri echi kama mfe ọrụ mana onye bụ onye ụka bụ knight o chi ọzọ ọ batara ụlọ ụka aja ekpufu okpu maka na ọ bụ onye ụka ka ọ na-eje ụka ọ naghị eme omenala nke ụka ka ọ maara so ọ bata ha sị ya kpufu okpu kpufu okpu mana onye na-eme omenala chiri chiri ọzọ mana echiri echi ya awa ọrụ ndị nwere asị na-etere mma o kpuru okpu maka o wefu okpu ahụ obe obegwe onwe ya o- obefugwe ibe na ibe nye ibe ọwụ obefugwe ibe na ibe ọwụ zuo ozi oke ya ọ ya na-ekpufu okpu ndị igbo na-ege ntị ana m ekelekwa unu na-ekene unu rinne tụmadị ndị wepụtara oge wee na-egere ha ihe anyị na-ekwu daalụ